constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. maka na ọ na-adị mkpa ịghọtago ee eh, ụbọchị tata nụnwa bụ ụbọchị a kara aka for onye ndu I am sorry that it's coming late not, not that na ọ na-abịakwa late o oh, because um, i have made post uh, early today emekego post have a birthday post for uh, our formidable leader but i just decided i just finished now with as e dey hot uh, prince darlington wee sị ka m bịa ebe a wee mezukwa iwu because uh, ọ dị very very important you know um, because ihe a malu mee na-adị mma yes better late than never ọ bụ eziokwu na m ekwesịgo ime this broadcast since today but adụ m very busy I, I was kind of busy but now enwetatụgo m eh, a little chance m sị ka m ji this opportunity wee mee a shout out to eh, my formidable leader today bụ his birthday although that na ọ nọ n'aka ndị ọjọọ ọ nọ na ndị ọ nọ n'aka ndị nwụrụ anwụ ndị e riri eri ndị ogbu mmadụ ee but we must continue to celebrate him because he's a great man Eh, achọrọ m iji ohere a wee wish you long life and prosperity happy birthday to ọhamadike one of biafra land ọhamadike nke izizi na biafra land maazị nnamdị kanu he is a great man yes ọ bụ nnukwute onye ị na-asị m sụba igbo m sụba igbo kịta ndị ga-asị m sụba oyibo eburukwa bịa sị m achala ugo sụba oyibo anyị chọrọ ịnụ ihe ama m ma ha na-eche na Achalugo amaghị asụ oyibo I don't get it but e decide m ka m na-asụ Igbo because uh, Igbo bụ asụsụ anyị eh, language of heaven ị sịzịkwa na asụsụ gị bụ language of heaven na you sabi but ihe m ma bụ na n'Igbo Biafra tongue Biafra language bụ eh, eh, language of heaven so a ga na-asụ ya ihe ọ sọkwara ya dịka ya ihe ọ sọ ebe ọ sọ dị isi ya tọwọrọ Achalugo ga na-asụ language of heaven bụ asụsụ anyị so asị m ka m jiri ohere a biko shiara m video share the video asị m ka m jiri ohere a wee wishie onye ndu anyị happy birthday ee eh, ụbọchị ọmụmụ ya tata ka a na-echeta ọmụmụ maazị Nnamdi Kanu that great man Chineke welu tii n'etiti ndị Igbo tata ka a mụrụ ya and anyị na-echeta ọmụmụ ya wee sị that na ọ ga-adị ya na mma o gbuo n'aka nri ọ ga-egbute o gbuo n'aka ekpe ọ ga-egbute ihe ndị zoo na-eme ha na-eme na nkịtị ịghọtago ọ maka ndị ilo they are doing in vain nobody can bring Mazi Nnamdi Kanu down nobody can tarnish his image nobody can blackmail him for heaven's sake for kingdom's sake Mazi Nnamdi Kanu is a freedom fighter he is not a killer Mazi Nnamdi Kanu is not a terrorist ifuge so that is it uh, uh, we must uh, wish him well ọ ga-adị ndụ wee fụ Biafra Biafra is incomplete without Mazi Nnamdi Kanu without Mazi Nnamdi Kanu biafra if na anyị na-azọta biafra nation ọ gaghị adị complete without maazị so biafra is eh, eh, eh, is nothing without maazị nnamdị kanụ but ọ bụrụ na maazị nnamdị kanụ nọdụ ya anyị nweta nwere onwe ọṅụ anyị ezuo oke because he fought for it and ọ ga-anọrịrị ndụ wee nweta ya nke a bụ ekpere anyị adịghị anaghị eme ya mgbagha ndị zoo na-eme na nkịtị o Buhari Fulani government they are just doing in vain Maazị Nnamdi Kanu is a, is a, is anointed one ete ya mmanụ so ya ị pụtazikwe na-agbagharị na you will pull Maazị Nnamdi Kanu down all the whole saboteurs ifele unu ncha na-eme m Maazị Nnamdi Kanu anọghị ya o ndị zoo ji ya eji ha kidnapụ ya but ude ya na-ede

anụnwa lock ụnụ na prison o nweghị anybody ga-echetezi ụnụ a ga-echefu ụnụ everybody will forget about you but look at Mazi Nnamdi Kanu today how many months dị ihe a ndị zoo kidnap ya today afa ya na-ede that's everywhere a kpọrọ the mention of afa Mazi Nnamdi Kanu everybody a na-abow everybody a na-abow ma ndị odogwu ndị odogwu a na-ada n'ala na ị ma ihe today na-elewasị ọnụ ọ maazị nna gị nwa bụ saboteur n'ihi na asa n'ọnụ today n'ihi na-elewasị ọnụ tata n'ihi na anyụ na mamiri enu ọ maazị Nnamdi Kanu meli ọ dị possible without maazị Nnamdi Kanu imepe gị anya my brother you you know nothing o nwe onye bụ ịwa afọ nsị o nwe ihe ị bụ so you need to ife eze eze elu ogu kenebenu maazị kenebenu maazị Nnamdi Kanu odogwu ka ọ bụ a da ama ya aka were anya gbakọ ndị niile fight maazị Nnamdi Kanu ka ebe ha nọ today all the whole people kọtọrọ maazị Nnamdi Kanu ka ebe ha nọ tata ndị gbalụ struggle anyị a mgba ma ndị nke still counting ndị nke ka na-agbakwa kedu ebe ha ncha nọ today o nwere anybody na-ekwugide Biafra adaz ahụ na afọ ahụ a da afụ ha take for instance this idiot nọbụrụ na Turkey that deportee ị ga-eji that's jee na page ị fụ fụzie that na that's na ihe ka nte bịakwutere nyanwa bụ nte if you go if you go to his page ị fụ ị fụ ọgbanje na-agba di ọ na-ayizi ala ọ na the other time the other day ọ kwụ ọtọ wee dị ka nganga anụ olu ozidu ka anụ oke ọkpa ọ dịzidiwu ka anụ nnekwu ụnụ ma ihe a na-akpọ nnekwu na oke ọkpa Udele Chukwuka Ofoegbu o luzi ka anụ nnekwu ka m na-agwa ụnụ a na-amonitor Achalugo they are planning to bring Achalugo down when i look at all these idiots ọchị a na-atọ m ihe m ji aconsole onwe m bụ that na maazị Nnamdi Kanu the same thing na-eme so many idiots out there are trying to bring maazị Nnamdi Kanu down

Achalugo nke a when I was on your, your age Achalugo enwe m ọlụ Achalugo ana m eme nke a na-eme nke unu okwete na somebody sị that na a ga-ebring m down somebody born of a woman that cannot do what I am doing on this platform nesịalụ m anya o wee dị ya ka ọ ga-epull m down somebody mana ọ na-abụ m nesịa anya eji m maka maazị Nnamdi Kanu nagidebe because ọ bụrụ that na somebody ga-apụta wee fụ ihe ọ gwara maazị Nnamdi Kanu who the heck is Achalugo that somebody will not think of bringing her down yes maazị Nnamdị Kanu ị ma that na as in maazị ga-abụ the last person ị nwere ike ịkọ ọnụ maọbụ sabotage maọbụ blackmail o but so many people today so many of our brothers today na sabotage maazị Nnamdị Kanu their prayers every night and day bụ how to bring maazị Nnamdị Kanu down somebody na-alụ ezigbo ọlụ somebody na-azọ gị ndụ somebody na-afight for your future children ka ị pụtazielu sịzie na ọkpa ya dụka ọkpa anụ so ọ bụrụ that na ndị dị otu a sị na ha ga-aplannwu ka e puluo maazị Nnamdị Kanu down then who is Achalaugo that they will not eh, plan to pull down ha sị na ha ga-epulu m down na mụ melụ nke a mee nke ọzọ na m bụ onye oshi na m zuru ego na m melụ nke a mee as in you know now ha chọrọ ipulu m down the same way ha si wee chọ ipulu maazị Nnamdi Kanu down but ọ ma mme it is not possible anybody na-echere maazị Nnamdi Kanu echiche ọjọọ onye ahụ ga-eji isi ya ebu ya ị fụlụ na onye ahụ ga-eji ana zelu mmili because maazị Nnamdi Kanu is doing a wonderful job which na mụ na gị naabọ cannot do o nwere the other day m na-eme broadcast wee kwuo ya sị Buhari should come and carry me ya bịa buru m hapụrụ m maazị Nnamdi Kanu ọ ka mma na Buhari buru m hapụ maazị than na mụ na gị naabọ nọ today na-akpagharị all these gossipers all these people ihe ọma na-asa afọ ga na-agossip around kama a ga-eset those kind of people free ọ ka mma that na a hapụrụ na a hapụrụ maazị Nnamdị Kanụ bịa bulu ndị dị otu a ndị anụnwa na-agba ala na social media a fụ onye na-alụ ezigbo ọlụ a planụwa on how to pull the person down as if na ipulu onye ahụ down ị ga-emenwu ihe onye ahụ na-eme can you be able to take over from that person ị ma mmenwu ye but ị na ị na ị na as in you are planning to pull the person down out of envy and jealousy ị na-aghọta ị kwụrụ ọtọ chụpụ nkịta na nsị and nsị ahụ ịma na atị na ị ma nlie keezi ihe ị na-achụpụrụ nkịta na nsị ị pụta ị na-akọtọ maazị Nnamdi Kanu okay this is three months now or two months and if I'm not mistaken maazị Nnamdị Kanụ anọhọ around so many of you so many of you as in na-ablackmail ye na ọ naghị achịta ọfụma na ọ bụhọ aka a ka ọ ga-eji enweta Biafra all of you na-anakpuru ma bana bana none of you is ready to get Biafra for us but ngwa ngwa maazị Nnamdị Kanụ ga-apụta outside na ịpụta your madness will come out again you start to run as in that your madness astart all over again Mazi Nnamdi Kanu is not around. This is high time for you. All of you are the whole saboteurs. Unu niile na-asị na ihe Mazi Nnamdi Kanu na-eme na ọ dịghị mma. This is high time for you guys to come out and get us Biafra. Unu niile yes. Ejide Mazi ekidnapụọ Mazi Nnamdi Kanu unu niile na-akpụ okpu akwa. onwezi onye afụrụ onwe onye mazi otu esi enweta biafra that plan ahụ i ji for ụmụazị igbo on how to get biafra why can't you bring it on why can't you bring it out ka enweta biafra ị na-ezogharị ka onye melụ alụ ị na-adọjigharị ka onye dalụ ibi ị chọghị ịpụta bịa nwetara anyị biafra please nobody should mention anybody's name here biko to avoid me block don't, don't, don't, don't come to my platform to gossip biko don't mention anybody's name ihe a m na-ekwu ebe a kịta anụnwa ọ dịghị in line with your comment please i don't need it achọghị m ya achọghị m distraction please ị mara ihe m na-ekwu okwu maka ya you as in you comment based on my topic please we are here today for our leader Mazi Nnamdi Kanu any other thing is inconsequential please if you comment anything na-adịghị in line with what i'm saying here i am going to block you i'm sorry i will block you please so that is it all of them na-asị na ihe maazị Nnamdị Kanu na-eme na ọ dịrọ mma why na ha achọzi nwetalụ anyị Biafra na kịta maazị Nnamdị Kanu is not around why can't they come out and get Biafra for us why

bring ya people ga-enye achala ugo war na social media can you be able to do achala ugo nakpuo ị ga-apụta take over from achala ugo and the point of corrections to those of you na-asị that na unu ga-epull m down unu ga-enye m war gekwa ntị ka m gwa unu I know that if you look, look at my face very well adị m gị ka onye na-atụ ụjọ achala ugo dị ka onye na-atụ ụjọ maọbụ onye na onye na-eme nkụja otu i si nesia m anya na m dị gị ka onye m dị gị ka m na-eme nkụja anyway um enweghị m okwu but ihe m na-ekwu bụ onye ọbụna na-echelu m echiche ọjọọ ị ga-eji ana zelu mmiri because onweghị onye m na-emejọ anaghị m apụta na page a na-ekwu okwu mmadụ ndị m na-ekwu okwu ha bụ ndị saboteur all these imbecile governors na south east and eh, eh, eh, ihe anụnwa senators they are the people m na-eme attack because ha bụ our problem na biafra abịabeghị na ọ bụ south east governors and south east senators and the ọhaneze ndị oshi na ndị ama they are our problem fulani sokwa wee contribute on our problem but ndị ndị bụ the main problem afụ ndị that is ndị bụ the main nsogbu anyị na-enwe bụ ọ the south east governors ọ ha nwa so ana m apụta ebe a apụta na-akọ na-akpali nwanne m maọbụ nwanne m nwoke maọbụ nwanne m nwaanyị I don't have I don't gossip adị m agossip so if you say that na ị ga-epull m down ị ga-ega ị ga-aga fabricate your lies ị fụlụ asị ahụ ị na-atụ ị na-afabricate n'isi achala ugo ị ga-eji isi gị ebu ya mụ na gị amago aka amago m gị aka ị fụ gị ị ga-eji isi gị wee buo ya that thing ahụ ị na-achọ ebe achala ugo na ị ga-enweta ya adị m eto onye ọbụla na adị m achọ okwu but ị chọ m okwu ọnwụ ga-abụ the last as in death ga-abụ the final say in your life death ọnwụ ị ga-emechi anya gị naabụa n'ọnwụ onwe ihe ikwuterie pastor ama mkpepụtanwu gị n'ihi na-aga katọlik reverend father can never set you free because aka m dị ọcha ebe ị nọ you decided to pull me down to blackmail me to lie against me to fabricate lies with my name ana ka ị ga-eji zelu mmiri onwe onye ga-akpọpụta gị dị na ị jelu dibịa 50 gaa na mmiri 100 they can never set you free ọ ka my own thing si adị ị nwere ike sị na achala ugo bụ amoosu yes abụ m amoosu ma ọ bụrụ na ị chọọ m okwu if you offend me mmụọ m dị against you you are gone ekwuchago onye bụ gị that same thing na-eme na life of Maazị Nnamdi Kanu today all the whole people dị against Maazị Nnamdi Kanu kee ebe ha ncha nọ today gịnị na-eme n'ime ndụ ha today ị nọkata ị na-achụ onye aka ya dị ọcha onye e telu mmanụ onye na-achọ that is na-achọ ọganihu gị na ụmụ gị ị na-achụ ya na ọ ka ị megbuo ya ị megbuo maazị Nnamdị Kanụ ị ga-abịa lụrụ ụmụazị Igbo ọrụ maazị Nnamdị Kanụ na-alụ share video share the video today bụ eh, eh, eh, ncheta ọmụmụ maazị Nnamdị Kanụ some of you nọ na social media na-akụ asịrị ị na-achọ onye ị ga-ebring down na-achọ onye ị ga-eme nke a onye ị ga-akpọta afa ị kpọta afa achala ugo then pụta chagha ịchị agha ọkwe if you blackmail me then ị ma na ụwa ezugolu gị but I'm here to shock you you can never blackmail me kama ị ga blackmail mụ as in ị bana you end up ị nwere ike iche na m na-atụ ụjọ ị na-akpọsisi names of ndị ga-agba m war ndị ga-agba achala ugo saga ị kpọlụ afa onye ị kpọlụ afa onye a na ha ga-agba achala ugo war those people ị na-akpọ afa ha unfortunately for you ha ncha niile na-abowlụ m they are all afraid of me ada aga m aga isi na isika n'ihi na a gwọọ ọgwụ enu ada aga achala ugo aga ada aga m ana m etu ọnụ ada aga m aga gaanụ jụọ master prophet this idiot that useless man na-ana asa n'ọnụ that man that got married to Mazi Nnamdi Kanu sister by mistake go and ask him during the time his madness na-acha nya last year he gave me 21 days na achala ugo ifụrụ gị eji ime nke a mee nke ọzọ today kedụ ebe kedụ ebe master prophet nọ ka ebe achala ugo nọ agwa nya you end up miserable na social media and otu ahụ ka ọ dị today go to his platform how many people na-ege ya ntị ihe ọ kọ ọ kọrọ gbago ọ kọrọ gbadaa that madness m gwara ya ọ ga-acha ala ahụ bụ ihe na-acha ya today because of gịnị aka mụ dị ọcha ebe ọ nọ ọ na-aghasasị struggle maazị Nnamdị Kanụ nọrụ live ọ mapụta live n'enu master prophet as if na a hapụ ya o wetara anyị Biafra onye nke o jizi awụ ya na-abụ Prince Darlington o weta isi onye o weta isi onye ajakọ ya ọnụ look at kettle calling pot charcoal look at as in kettle calling pot black ọ na-agwazi mmadụ ị bụghị onye IPOB o nweghị ihe ndị IPOB na-eme gbasara gụ you only got married to Maazị Nnamdi Kanu sister ọ bụzi ihe ga-enye gụ right ịpụta na-agwa everybody okwu anyhow ị na-control people Maazị Nnamdi Kanu bụ ọ ga-enwe ike nọrụ live na-eme people educate na-agwa ụmụazị Igbo ihe a ga-eme eme na-agwa Biafrans how or as in how to do things ka ọ workụọ that coward apụta na social media na-acause havoc all in the name of na ọ na-broadcast onye bụ master prophet a hapụ ya ọ ga-ewetara anyị biafra as I'm talking to you now ị gaa na page now ọ nọ ebe ahụ na-ana arun mad if I'm not mistaken if you visit his page now ọ nọ ebe ahụ na-ana arun mad na-ayị ala o nwere ike weta afa people weta afa ndị mmadụ share video a ị fụ that man a ga-agwọ ya ala na social media a ga-agwọ ọ ma ebu that madness wee banye na biafra land ọ bụkwa na ọ ga as in na ọ ga-afụ biafra with ihe ọ- as in with ihe ọ na-eme that madness ahụ a ga-kill ya we must kill him that master prophet a ga na-agwa unu nke na-eme eme ihe ahụ a sị na ada eme eme i will do it and nta ma ntụ o nweghị ihe ga-eme o nwero isi na ọ da echi o chie dazi fụzie n'anya gị i chee na ihe niile chiri echi ka a na-awalụ gutter ọ bụghị everything chiri echi ka a na-awalụ gutter ever since e kidnap maazị Nnamdi Kanu that man nọ na social media na-achọ onye ọ ga-edupu na-aghọ ala fro everyday ọ nọ na Facebook a ma ama na ọ da alụ ọlụ a ma ama na that man enweghị ọlụ ọ na-akpali all the whole media warriors ndị na-ebrokast look at coward na-asị that na all of us na-ebrokast bụ idiot ọ kala ịkpọ afa m i waited for him to mention my name ka afa m baa ya ọnụ ka m bụọ ya ọnụ completely ka o kweta na ọ na-eme look at ewu somebody that cannot even as in kwuo okwu otu a mmadụ anụ ihe ọ na-ekwu ọ kọrọ gbago n'elu ọ na-amụ ka ọ achalugo ka ọ na-amụrụ kandụ ọ mụnwa ka ọ na-amụrụ kandụ agwa anyị chi ịmụ kandụl bịa ka anyị mụọ ya tugeda ka m gosi gị ka e si amụ kandụl ị gaghị apụta nwa ji ahụ wite ịmụ kandụl ọ bụrụ taa ka m fụwala awụsa na ụta ọ bụrụ today ị bịa ị na-achịgharị rag ị chịrị ọgọdọ ọgọdọ nwunye gị na-ekpu ekpu were alaha ụla i kpuru ya n'isi kọva saịdị a kọva onye ka ị na-aghọli which prophet ka na-eyi ụdị akwa na prophet prophet of this time around ọ ka na ha ọ ka na-ekpu akwa prọfet kịta ọ ka na-ekpu akwa ị sị na i bilivu na jizọs mana ị na-eṅomi jizọs dresị ị na-edresị ọ kwa na pikcha e gosiri anyị a sị na otu jizọs si edresị ị na-eyi gawn ị chị na akwa ị kọva the same way jizọs ị sị na ị naghị akọpị na ị maghị onye bụ jizọs mana ọ kwa otu o si edresị mgbe a sị dat na ọ na-edresị ọ kwa otu ahụ ka i si edresị ị pụta ị na-emegheli ị na-akọsụ problem na ọganizeshọn na ị nọghị n'ime one naira gị ababe na ipob ị pụta ine achalaugo tọk ị pụta kwuo okwu onye ka ị bụ ka onye na-enye gị ọnụ eh? this man need to be as in e nidịrị caution that man before before before ọ wịa ala ba na street ị pụta ị na-agbagharị onye asịrị onye asịrị ị na-agbagharị asịrị dat mọnị ị na-ekwu okwu ya o nwere ego gị dị na IPOB o nwere ego gị maka ọ dụlụ isetụlụ ndị ndị ndị na-enwe okwu ọ gbasalụ gị if you don't have content Mr. Man you get inside ị nakpuo inside ọ bụ na ị nwere eh, eh, eh, uh, uh, uh, uh, this thing content if you don't have content you go and keep quiet nakpuo inside apụtazina cause havoc na social media apụtazina agbagharị akụzina asịrị as in be a man bụrụ nwoke ị sị na ị bụ ị nwere amụ kwụsị kwụsị ịna-akọsụ problem ụmụ nwoke na-ama ihe nwoke nke ga-ama amụ dịka nwoke ị bụ I don't know everyday a na-ahụ gị na Facebook i wepụtanwuhu one naira ị tụnwuhu ụtụ na IPOB mana every time i buru okwu ego n'isi ị na-alaiki ka pipụl na-enwe okwu ka i were ya pụta the other day was mbaka mbaka mbaka mbaka go to mbaka's eh, platform na ka ị fụ the wonderful job bụ mbaka na-eme there ị chọ ịbring mbaka down master prophet if you bring mbaka down can you be able to do what mbaka is doing ị ga-emenwu ihe mbaka na-eme sọsọ envy and jealousy bụ ihe na-arịa gụ sọsọ gị bụ prophet bụ true prophet sọsọ gị sọsọ gị nwa na-ekwu okwu ọ bịa na mmezu sọ gị ị chọrọ ịgba ọzọ sọ gị bụ the prophet that is nke i kwuru na-eme ịgba afọ anụ go and hide ị nwere content o nweghị ihe pastara

je treat onwe gị malaria ka a ma nke na-eme gị eme ke nke bụ everyday a na-arịa gị na social media ee ị kọtọsịa mbaka ị ga-emenwu ihe mbaka ọgụ na-eme nwa mbaka ọgụ ị ga-alụnwu ọlụ ọ na-alụ ị kpụrụ ya n'ọnụ o jikwa ya na-akwa iko gụ nwa ị da akwa iko osisi ka ebe ị naghị master prophet ị da akwa iko mba ị naghị akwa iko ị bụ osisi holy nweje mbaka na-akwa iko ee o jikwa eme ihe a ị kpọta nwaanyị ị kpọta ị kpọta nwa ya nwaanyị asịrị ya ka ịgbagidelu you never see it coming ị maha na a na-abịa ikidnapụ ọgọ gụ nwoke mana echi si ya usi ya ụsọ ị lọ nlọ ịfụfụhụ otu a ka isi afụgheri ị fụzighị mgbe a na-abịa ikidnap ị fụzighị that na ndị zu chọrọ ikidnap ọgọ gụ nwoke ị fụrọ ya ị fụrọ that one na nke ị na-afụ bụ ndị na-eri ego na e, e, e, ndị na-akọ ọnụ ị na-afụ mbaka na vision ị fụ onye nke a na vision fụ onye nke a na nlọ ị na-alọ nlọ ejekwana treat malaria nọla ebe a ka malaria gbuo gị ị ga-alọgide nlọ dịka nlọ ọkwa gị na-alọ nlọ ị lọrụ nlọ i melụ nke a ị fụla onye a taa ị fụ onye echi ụbọchị ị ga-alọgide nlọ a i wee si na afọ achalaugo ba aga ọnụ mmecha gị ihe that day i kweta na ọ na-eme na-alọkwa nlọ gụ ahụ ị na-alọ nlọ ahụ na-alọ ya but any day ị ga-alọgido nlọ a i wee si na afọ ahụ ba agha ọnụ that day ka ị ga-ejesi eje ọ fọrọ gị ụna chineke meelụ gị ebele na-alọ nlọ o but ejikwana that is don't don't don't don't come to social media ịbị wiala with achalaugo sinem ị tụrụ ayi ya ya ihe ahụ ị na-achọ na uke na ị ga-enweta ya na uke a na that day m ma apụta ebe a dọ gụ vam vam vam kpachakwala onwe gị anya o ejikwana m awụ ya ala never you ị na-agbagharị you see you sọ i jikwara fụ ị fụ nke a fụ nke ọzọ o nweghị mgbe i ji ha afụ ibe gụ ya anakpu ụra n'abalị na-alahụ ụra ị na-agbakọ evil ị na-aplan evil mụrụ mmadụ na-epụta ghe ịtụ asị i jikwa wee lọọ nlọ i jikwa wee fụ kama ị ga-anakpu ụla like every other person enwe nlahụ ụla everyday na-aplan evil ị na-achọ commotion na ị ga-akọsụ ị na-achọ problem ị ga-etinye ị na-achọ ọgba aghara ị ga-etiri mmadụ ibe gị i mechaa ya ibu nlọ ị na-alọ nlọ ị na-afụ vision na gị nwa bụ onye gburu Buhari na Enugu na ọhụ otu ya edo na ịdụ ka onye gburu Buhari a sị na buhari anwụọna ị pụta nalụ nkwe ị bịa claimuo na ọ gụ nwa a kpọpụta gị today can you be able to defend yourself na ọ gụ gburu buhari ị ga-edefendinwu onwe gị onye ọzọ nụchaa ọgụ ị bịa nwere glory ị bịa nwere otito onye e riri eri kpachala onwe gị anya master prophet ị bụrọzi ụmụazị ị bụrọzi nwata ị bụrọzi ụmụazị ị kago your age as in your age mate anọzi ọrụ oyibo master prophet tụtụkọ ihe gụ na Germany ị nọ nata na Biafra land jee ka ị kọwa ọrụ ugbo a sị na ọ bụrụ na ị naghị alụzi ọrụ di nataba anyị lụgba ọrụ ugbo na na-achọ ndị ga-akọla anyị ọrụ ugbo come down and do and do the needful stop ịghọli ndị mmadụ ebe ahụ ka ihe minuru ị pụta ị na-akọ shit onye a na-ayọ ego onye a na-ayọ ego were ịmonetize your own page kedu ihe o signifying ka ihe da monetize monetize your page minuru ebe ị naghị ayọ recharge card ị da-ayọ ego what's the meaning of that thing ị na-eme na page gị ị nọkata ị bịakwa kaya okwu a maka monetize monetize your page ka i ji ajakọ isi na isi ị pụta ebe ahụ ị na-akọtọ ị kọrọ onye isi people ana-acomment na-akpọ gị iyi ị na-enwe ego more people comment on your page more Facebook na-akwụ gị ụgwọ ị pụta ijiri fụ onye nke a efu ya ewere e, e, e, mma jide ede ya eri ụbọchị ị ga-anọgide n'ụlọ nga iwe si na ịpụlanụgide efu a wee tụgasịa afamahụ na ipiti yu dade dade ịfụ prezidalenti na ebe e kere ya ụdọ ebe e kere ya ọgbụrị akpụrụ ya n'onu jide ya wee nọ ya gbagbu ya look at ihe ị na-echelu your own follower Prince Darlington ka ị na-echelu ụdị echiche a na e kere ya eriri e kere ya eriri buru buru buru buru ya eri begging stars my brother ọ na-ebeg stars ọ pụta ọ sị na anyị na-ayọ data nwaanyị anyị anaghị ayọ data ị ga-emenwu ihe anyị na-eme master prophet ọ bụrụ na ị nweghị ọrụ na Germany ebe ị nọ tụtụkọ ihe gụ nataba Biafra land bịa kọwa ọrụ ugbo ọgbọghọ anọzi ọrụ oyibo ọgbọghọ nọ n'ọrụ oyibo anachago ị gaghị abụzi ike dazi ị gaghị abụzi ụmụazị every ihe ị pụta ị na-akọ ị kọrọ onye nke a iji